daalụ o nwere ụmụ nwanne anyị naabọ bịa bịa na UK fa naabọ wee bịa e wee kụzichaelu fa ka esi enweta akwụkwọ ofuke wee jebe sị nke ọzọ ya bịa ka ya na ya solu gaa o kwere aga so ọ gazie nweta akwụkwọ nke ọzọ bịa na-ataji anya maka mgbe fa na-achọ ịga ọ sị ha na o nwee connection o nwee nnọọ connection o ji abịa na-ana na eje ana bụ isi ije ọ sị kama ọ ghara inweta ego kama ka ọ ghara inweta akwụkwọ o wee nọrọ ala na-akwụgharị na street na-emekikwa ego na-eme tụngọm tụngọm nke ọzọ jee nweta akwụkwọ ị ma na i nwee akwụkwọ i nwego ego mana nke ọzọ nchụ ego ọsọ ọsọ dị ya mkpa ọ nya bụ na ị bịa i jegodi chọọ akwụkwọ nchụ ego ọsọ ọsọ adịna gị mkpa ma ị bịa obodo oyibo ị bịa obodo oyibo ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ chọba bụ akwụkwọ maka ị chọta akwụkwọ ị chọtago ego so nwanne anyị nke ọzọ a na wee jee m na-agagharị o jee ọ naa o nwekwa akwụkwọ ọ na-eje na-anata ọ na-eje na-anata o nwee nnukwu connection ọ na-abụ e mee e nye ya visa e mee e nye ya visa so nke ọzọ enwetazi akwụkwọ mee ka ọ na-ataji anya ọ sị ee kama ọ ga-enwe akwụkwọ o nwere ego kama ka o nwee ego ihe a ka ọ na-ekwu ọ bịakwuo rentịlị nnukwute ụnọ flat ọ na-akwụ ụgwọ maka ego na-agba ya agba n'aka ego na-agba ya agba n'aka maka ọ ma eme business tụngọm tụngọm 1212 so ọ rentịlị nnukwute ụnọ na-akwụ ụgwọ o meketa ọ naa ụnọ ọ bịakwa ọzọ o welu visa ọ bịakwa ọzọ o meketa ọ naa ụnọ o welu visa ọ bịakwa ọzọ na-egekwenụ ntị ka unu malụ maka ka unu kwee nkwụcha na nkwụcha abụrọ ụjọ ka unu fụ ihe ndị igbo na-eme ndị igbo ibe ha so ọ nazi ụnọ ahụ wee na-achọzi visa ọ dabazili ya ka o si adabali ya so landlord a na-agba ụgwọ ụnọ na-agba ụgwọ ụnọ na-agba ụgwọ ụnọ ọ na-asị na ọ ga-atụpụkwali ya ngwongwo ị fụ sọ ngwongwo o go o nwekwa akwụkwọ onye nwere akwụkwọ anara enwe ngwongwo ị nwere akwụkwọ ị gana irenti ụnọ i rentina ụnọ ị chịlị sọ akwa gị i jee nke a o go fridge o go o gochekwa ihe ọ fọ bụ ya gochie ma moto o nwere ihe o goro ihe niile eji ebu ụnọ ma fridge ma oche decoratie nya ụmụnne anara edecorate ụnọ ma ọ bụ na ị nwere akwụkwọ maka ibi ebe ibi ebe ibi ebe till i nweta akwụkwọ ị kụbazia flower i decoratebazia ụnọ ọ bụ ka esi eme n'obodo oyibo ya bụ ị bịa ị chịlị sọ akwa gị ị bịakwana irenti ụnọ i solu fa na-amanage na-eshare eku na ọkụ ma ite mana nke a mba ọ rentịlị flat maka ọ ma ka esi akpata ego ego na-agba ya agba n'aka landlord ọ na-agbazi ụnọ ọ natasị ka o si anata landlord a na-achọzi ọkụkwa ee landlord na-agba ụgwọ na-agba ụgwọ na-agba ụgwọ o wee kpọba nke nwere akwụkwọ sị ya nya biko nya kwụpụtali ya ụgwọ ụlọ na ọ na-afọ anata o chee na ọ ya anata ka o si anata ọ na-akwa anata nke ahụ ọ kwụọ ụgwọ ụlọ nkwụ naabọ ịtọ ọ nara anata three months ọ nara anata one year ọ nara anata nke ọzọ a wee na-akwụli ya ụgwọ ụnọ ya chee na ọ ga ka o secure ụlọ ka o secure ụlọ a sị ya buru ngwongwo jee debe ebe ọzọ ị nata ị chọọ ụlọ ọzọ ka o secure ụlọ ka o secure ụlọ na ọ laikili ebe ụlọ ahụ dị na ọ laikili ebe ụlọ ahụ dị na ọ dị na centre na ọ laikili ya na ọ chọrọ ọ natakwa ka o jee chọba ụlọ ị na-achọ visa visa ekwerọ gị nchọta i cheli na ị ga-achọta ka i si achọta ị chọtarọ ka i si achọta ọ bụrụ ihe ọ ga-eme bụ ọ sị landlord ya kwapụ ngwongwo a fụrọ ebe a ga-akwanye ngwongwo ị makwala ofu onye si italy wee bịa ofu onye si italy wee bịa nwaanyị chịrị ụmụ ya bịa wee sị na o rentili nnukwute ụlọ fụrọ ngwongwo kwanyere ya nke ọzọ wee sị ya okay o nwere nwanne m nwaanyị ọyị m nwaanyị ee ọ naba ụlọ o nwere ọtụtụ ngwongwo landlord na-achọzi ịkwapụta ya kwara anya n'ilo ị ma ka ndị landlord si eme o tee aka ị kwụrọ ụgwọ ụlọ fa kwapụta ngwongwo gị kwara anya n'ilo onye tụ ụtọ tụtụrụ onye ọbụla ada ngwongwo gị ụbụ ya bụ nke ọzọ sị na ọ na-eme eme mma wee sịzịa nke si italy ngwa bịa bulu ngwongwo anụnwa dọba be gị ka ị na-eyuzugodi ebe i rentili nnukwute ụlọ ị fụrọ ihe ị kwanyere ya so bịa bulie nwanne anyị nwaanyị anata ọ bịazie bulu mgbe ahụ ị nọkwatago i jezie goo ngwongwo gị ọ bụ ihe ọ gwara ya so ọ bịazie bukolu mbọsị ahụ ọ bịa na-ebukolu a sịrị na ọ na-akpọ isi n'ala na-akpọ isi n'ala na-akpọ isi n'ala wee na-ekene ekene na-akpọ isi n'ala si o bukoluchazie ozugbo o bukolucha o wee fuo power wee fuo ike wee mm, siizizie ngwongwo sị na ọ nke ya o luzie ka nke ọzọ melide after a year and half ka o nweta visa ka o nwetazi visa o wee nata ka ọ natazi ka o buru ngwongwo ya nke ọzọ ebugolu ngwongwo lee a na-ajụzi ya kedu ngwongwo sị nke ọzọ sịlị nya bịa bulu ngwongwo ee jee gozie ngwongwo bunye nke ọzọ afụrọzi ngwongwo ịmaghị wee na-aba na-aba sị o lute nso onye a e, ọ kụlie n'isi sị o lute nso o gbuwe n'isi ya jee chọọ ngwongwo na ọ marọ ihe ọ na-akọ ya jee chọọ ngwongwo ka o bunye onye nke ọzọ onye nke ọzọ a na-asị ya ee nwa m ụgwọ ụlọ m kwụchara landlord ka e secure ụlọ ọ sị ụlọ m i secure-rọ ngwongwo m iwepụtara kedu na ị ga-akwụ ụgwọ ihe a ka a na-emezi ka unu wee fụkwa ka eme mma mmadụ si egbu ya ee nke kwụpụta ụgwọ ụlọ many months ee o kwere anata ee ka o si anata ọ natazia ọ fụrụ ụlọ ọ fụrụ ngwongwo ka e je bute ngwongwo na aka onye nke ọzọ nwelu ngwongwo ogo si na afụrọ ngwongwo ọ na-emesi ee o nwere ego ya ji ego ego ngwongwo amadị m ke mbọsị m ji wee bịa gwuru ngwongwo nwa mbọsị ọ na-ebukwa ngwongwo o sekpuru ala kpọọ isi n'ala nwanne anyị nwoke wee si ya binye ọtọ akpọzina isi n'ala kwụrụ ọtọ esekpuzina ala maka ngwongwo na ọ si na ọ fụrọzi ngwongwo onye a ka e sizi adọ nwanne anyị nwoke na-adọ ya adọ ya n'aka nke adọ ya n'aka nke onye nwe ngwongwo si kedu ngwongwo ya afụrọ ngwongwo onye nke ọzọ kedu ihe ọ sị ya na ọ makwa ihe ọ na-akọ ọkwa ndị igbo n'atọ na-eme ya ofu na-eme mma nke na-emezi mma ka a na-achọ ka a dọbuo maka na ọ na-eme mma ka unu na-egekwa wee fụlụ ihe na-eme so ihe a ka a na-eme na-eme na-eme na-eme o melide nnọọ ihe a na-ajụ oyi ya ka onye onye igbo ọzọ bịa si na ee eh, o nwe ihe dị mkpa o nwe ihe dị mkpa ya buru nye ego ya buru nye ego nke ị ma onye mebezie mma a sị ka e megbuo onye ya buru nye ego ya buru nye ego o wee sị ya na eme mma o mere ekotegoli okwu na o burugo mmadụ naabọ ego mmadụ naabọ ahụ bịa sị ya nya tụlia bịaba na ọ bịa abịa fa akụpụ onye isi ya anwakwana anwa bịa nso na ọ bịa fa egbuo onye egbu ya ya abịakwana ọkwa onye o buru nye ego si ya na eh, ya o mekịta tụlia bịaba na o gbuwa enyi isi hey Andy onye a nọ mma o so na ndị si kwesịrị ite n'ọkụ ọ na-eme ọfụma andị emekwere efe akwalụ bịaba bịaba ịyọ ya ihe so ihe o mezi ikpeazụ bụ na ọ si onye bịa ịyọ ya ihe maka ọ si na o nwere obi na obi nwanne na-eme nke ukwuu kama ọ ga-asị o nwere ego ahụ mana ọ chọrọzi inye maka fe emegị ihe so o wee sị ya na ọ ga-eweta passport ya weta laptop ya tupu o wee buru nye ego ahụ ya bute ya ka o bute ka o wee bụrụ collateral na-egekwe na ntị ihe o mere ọ dị njọ ka ọ ka ebunye ego ahụ ka ọ ka adashi nya adashi na-egekwe na ntị so ọ pụtazịa kpalịbakwa ya akpalịsị ya ee ị nara eme ka nwanne ị nara eme ka ezigbo nna ọ bụrụ onye omenye ụna amenye ụna negodi nnọọ maka ka ị buru nye m ego ka i ji ga-asị m weta passport weta laptop ndị be anyị a sị na ebu gbaa nwa nkịta ọ tụba okporoko ijiji egwu ọ bụrụ gị kee ihe ị ga-eme unu kpakwa alụ maka na ihe anụnwa ọ bịa akọsara m ya n'anya mmiri si na ihe ndị be anyị na-eme so a na-eme ka a na-eme nke ahụ bịa iburu ego o wee dịgwa nwunye nwunye ọ na-achọ ịnụ ọ si na nwunye kwa onye igbo kwa mana ọ tọpịacha nke ahụ tọọ ọnya mmụọ onye ahụ o wee jegwe anya si ya na negodo ihe onye igbo ibie na-eme ọ bịa ibururu ego na ego dị ezigbote mkpa na o ji ya n'onu ọ bụrụ na o weterọ ego ahụ ọ nọ n'ọnwụ na ndụ hmm. na o kwere ebunye ego wee sị ya nya weta laptop weta passport na nnegodo ihe onye igbo ibe ya na-agwa ya o wee jee kọsala nwunye ahụ nwunye etụchachara atụ mmụọ ya ma efu ya ichie n'ọnwa na-ekulie nwa ihe a ka ọ na-akọrọ m o wee bịa wee na-abalị ya na-abalị ya na-akpọli ya na-akpọli ya ndị be anyị ọ deserve-ụlụ ya ọ deserve-ụlụ ya ọ bụrụ na ọ nya mejọkwa meenụ ka anyị mara ọ bụrụ na ọ ka-eborrow nye ego ahụ meenụ ka anyị maranụ kedu nke ọ ga-eme eme o mego borrow mborrow naabọ ọ sị na mborrow ego ọ na-eborrow na-agwụzi ya ike so ihe m na-achọkwa ikwu bụ ihe o mere adịrọ njọ ihe ị ga-eme bụ ị borrowzina ego ọbụla ị borrowzina ego ọbụla ihe maka i metego ọghọcha ga-afịa ihe ọ ga-afịa nganụ abịa ị ka ga-eme ọ bụ ihe ị ga-eme bụ onye gbakwute gị a sị onye onye esi kwesịrị ite n'ọkụ na ọfụma i wele one ị ga-edinwu ị dash onye ahụ ị dash nya ị dash nya ị sị ya chọbazie ọzọ jee yọọ ndị ọzọ ka ị wee kwato maka ị borrow nye ị borrow nye ị nọ n'okwu ifu gị a na-akpalizikwa ya akpali ee na o kwesịrị na o kwesịrị nnọọ ka ọ borrow nye enye ka ọ ghara ịsị ya nya weta laptop ya weta em kezikwa afa ihe a passport unu afụgokwa ka unu wee fụ ihe ndị igbo ibe mmadụ na-eme nke ọzọ nke ọzọ eligo ngwongwo nke natala anata na-agba ya ụgwọ ngwongwo ndị o bunyere ego ebunye si anyị atụli abịaba isi okwu etu ego isi a ọ bịa nso i kupu onye isi ọ bịa nso i gbu onye egbu ọ bụ ihe ị ga-eme ọ kwa ihe ndị igbo na-eme ibe fa n'obodo oyibo ka m na-akọwakwala unu ya ị na-akwadokwa mbịa obodo oyibo uche gị dị ya ị nọrọ ana igbo uche gị dị ya ị nọrọ Ghana ma ọ bụ African country uche gị dị ya ebe ndị igbo ibe gị nọ ndị igbo dịkwa mma dị njọ fa na-emekwe nwanne mana fa na-emekwe njọ fa fụkwa onye igbo ibe fa ụfọdụ ka ọ na-eme mma fa achọọ ka fa kụtu onye fa dịkwa mma fa dịkwa njọ chikwala na ya na-eme ma kekwanụ ikpe a ndewonụ ka emesịanụ nyenụ anyị akara ịfụnanya ndewonụ